chọị nwanne ọ na-ewute na nke ikpeazụ a ọ na-ewute na nke ikpeazụ a otu ọtụtụ ndị na-eme friendship ọtụtụ ndị na-eme relationship ji hapụzie important thing ife dị mkpa a na-achọpụta mgbe afụ a na-eme ọyị hapụzie ya focuszie n'ihe gbasara ego ọ na-ewute na nke ikpeazụ a nwanne o dogo gị anya na ụfọdụ divorce ụfọdụ anụkwaghị m a na-agba taata dị ife a bụ na nke nwaanyị maọbụ nke nwoke achọpụtaghị ife o kwesịrị ịchọpụta gbasara ya bụ nke nwaanyị ahụ maọbụ nke nwoke ahụ ọ chọrọ ịnụ nwanne na enwerọ anything ọbụna ọ ma na ife ọ madebe wụ na onye a si ebe dị otu a na onye a nọ ebe ahụ family ya ọ kwụcha na-abụ ife ọ ma enwerọ any other thing ọ ma gbasara that particular person ọ bịa ịnụ nwanne mmadụ ọ na-ewute na nke ikpeazụ a maka na echetara m mgbe ezi si n'ukwu ụkwa ga mgbe eji ọba ji amasị nwoke mgbe eji ana nwoke nwere ma ọ bụ otu ọba ya si wee dị wee malụ na ọ ga-enyenwu nwaanyị nri ka ọ na ọ ma nyenwu ya mana taata dị ife a ụdị ife afụ adịrọzi mgbe afụ nwanne nwaanyị na-eso nke nwoke jee n'ebe ọ na-arụ ọrụ jee n'ebe ọ na-akọ ọrụ e jeruo ebe afụ ọ bụrụ na nke nwoke na-akọ akọ nke nwaanyị nwere ọrụ ịda agba ya okporo ọ bụrụ na nke nwoke na-ekokwa omechi nke nwaanyị nwere ịda agbacha afịfịa e si from there malụgasịa everything about di ya na ife ọbụla o needirị ịmata should be in case of tomorrow mana taata dị ife a ụdị ife afụ adịrọzi igbo o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị be anyị ndị sị na fa nọ na relationship ndị sị na onye a wụ fiancé ya ndị sị na onye ahụ na ọ dị ya n'obi mana enwerọ ife ọwụna ọ ma gbasara onye afụ enwerọ anything ọwụna ọ ma gbasara onye anyị ọ marọ ife ọ na-alụ nothing nothing o nwerọ ife oje ọ nọkata bụ one day jee ebe afụ onye ahụ na-alụ ọrụ ahụ ma ọ bụ ebe afụ onye ahụ na-azụ afịa afụ o menụrọ ya for one day e mekatazi ọ bụrụzie na nke nwoke nweziri o- ka o si arụ ọrụ dị anya ọ bụrụzie na nke nwoke nweziri ka o si arụ ọrụ obodo akwadoghọzi enwezie mbọsị aka kparụ ya bụ eze ka udene a kpọzie nke nwaanyị bụ ka ọ kọwaa one or two things ị na-achọpụta na nke nwaanyị enwerọ ife ọbụla ọ ma kwanụ na ị jụọ ya ọ gwa gị na ya emego ọyị a for several years but yet enwerọ anything ọbụla ọ ma gbasara nke nwoke ahụ nwanne ọ na-ewute na nke ikpeazụ a ọ ụmụ ihe ndị a niile socha na ụmụ anụkwaghị m a ha na-agba taata dị ife a maka na by the time ị ga-ebido chọpụtazie ihe dịka mmadụ onye ahụ gị na ya naabọ mere enyi by the time ị ga-eji chọpụta ya e nwere ike ị tụbazie alo etu ị ga-esi gba ya anụkwaghị m e nwere some certain things ị needirị ịma very deep about that very person should be in case of tomorrow should be in case of tomorrow ọ bụrụ na ọ na-enye m ego na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ife ha madebe wụ ego ahụ nwanne ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ hookup were nwayọọ kwuo pump and plain na ọ hookup ka ị bịara o doo anya than ịbịa nọ na relationship na-ana nwoke ego ka a na-anwụ anwụ ọtụtụ n'ime fa na-asị sị nke nwoke na ọ ga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa na ọ ga na-enye ya ego n'ụdị otu a ọ jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi ife a dụzi after bụ na birthday m dụ upper month ee nọọ isi nke ahụ ife na-ewunu nọọ nke ahụ nke na-ewunu na ị ga-egolu m ya na ọ bụrụ na esi n'ile ọfụrụ m emekọtazie nwezie ka e sizie nụbatazi onye ọhụrụ n'ụlọ echi niile akọba akụkọ mama ngozi na ndị ya dị mana ife a na-achọpụtagasị mgbe a ka na-eme ọyị mana ife ndị dị mkpa ị needịrị ịmanụ maka the story that touches the heart maka anụkwaghịm a na-agbagharị nna na chee na omenala chee na ọ ka e si eme ihe anụkwaghịm a a na-agbabu ya n'oge mbụ mana ọ dịghọ ntụ o si wee dị taa wee dị ntu a mgbe afụ ọ jọgbukwara onwe ya ọ jọgbukwara onwe ya ekelekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi ya sịrị nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị dịka ị na-atụsalụ m ozi a daalụ nụ ụmụnne m subscribe